Anois ar an líne tá Sorcha Ní Chéilleachair, Ceannasaí Tuismitheoirí na Gaeltachta. A Shorcha, fáilte go dtí an clár.
Go raibh maith agat, a Darren. Ok, is é seo an chéad uair dom agallamh raidió a dhéanamh leat, a Shorcha. Mar sin, ar mhiste leat a insint dom ar dtús faoin eagraíocht Tuismitheoirí na Gaeltachta, an stair a bhaineann leis agus an obair a dhéanann sibh?
Is dócha gur tháinig Tuismitheoirí na Gaeltachta le chéile den gcéad uair sa bhliain dhá mhíle is a haon déag agus is grúpa tuismitheoirí a tháinig le chéile díreach le ócáidí sóisialta a eagrú is dócha do pháistí agus tháinig fás agus forbairt air an-tapaidh ó shoin mar is dócha gur gur cheap daoine go raibh éileamh ar a leithéid agus bhí éileamh ar a leithéid agus táimid ag fás agus ag forbairt ó shoin agus in 2018 fuaireamar maoiniú suntasach ó Roinn na Gaeltachta agus anois tá seisear fostaithe ar fad ar fud na Gaeltachta, ceathrar oifigeach forbartha, mé féin agus riarthóir oifige chomh maith. Sin rud a bhíonn ar bun ag Tuismitheoirí na Gaeltachta ná go mbímíd ag cur tacaíocht agus cúnamh agus comhairle ar fáil do thuismitheoirí agus do theaghlaigh atá ag tógaint a gclann le Gaelainn laistigh den nGaeltacht.
Ok. Cuirfidh mé cúpla ceist eile ort i gceann cúpla nóiméad faoi do obair go ginearálta. Ach em Is é an cúis is mó a chuaigh mé i dteagmháil leat chun an t-agallamh seo a dhéanamh inniu mar go bhfuil feachtas nua ar siúl agaibh darb ainm 'Is Fiú go Mór é'. An féidir leat níos mó a insint dom faoin bhfeachtas seo, a Shorcha?
Sea, bhuel, is saghas feachtas é le, sé an aidhm atá leis an bhfeachtas is dócha, ná daoine a chur i mbun machnaimh. Sé an rud is mó a bhíonn teaghlaigh ag rá linne, Nár dheineadar aon mhachnamh riamh féin cén teanga a labharfaidís leis na páistí. Tháinig sé go nádúrtha chucha agus b'fhéidir gur tharla sé gur tháinig sé go nádúrtha chucha Gaelainn a labhairt leis na páistí ach b'fhéidir ansin gur tháinig sé go nádúrtha chucha Béarla a labhairt chomh maith agus nár cheapadar go bhféadfaidís saghas clann a thógaint le Gaelainn, ná raibh a fhios acu cad a bheadh i gceist nó ná raibh an cheist sin pléite acu agus go raibh siad in aiféal b'fhéidir ansin tar éis bliain nó dhó agus dá mbeadh an t-eolas acu is dócha níos déanaí go mbeadh sé déanta, dá mbeadh an t-eolas acu roimh ré den scéal go mbeadh go mbeadh sé déanta is dócha ar bhealach eile acu. Mar sin, sin an aidhm atá againn, go gcuirfeadh sé daoine i mbun machnaimh. Sin an rud is mó atá i gceist leis an bhfeachtas. gceist go bhfuil sraith físeán déanta againn le teaghlaigh ar fud na Gaeltachta, tá 11 teaghlach páirteach ann ó Dhún na nGall, ósa Ghaillimh agus ó Chiarraí chomh maith, agus físeáin bheaga atá ann den teaghlach féin, na tuismitheoirí agus na páistí, agus iad ag caint, is dócha, fés na sabháiltí, cé chomh deas is atá sé agus céard a chiallaíonn sé dóibh féin a gclann a thógaint le Gaelainn agus tá siad sin á gcraoladh ar na meáin shóisialta fé láthair agus go leor leor daoine ag féachaint orthu agus tá siad an-dhearfach, an-deas, gleoite agus tá siad ag dul i gcion go mór ar dhaoine.
Ok, is ceist chasta í seo, is dócha, ach an bhfuil sibh, i dTuismitheoirí na Gaeltachta, sásta leis an méid tacaíochta a fhaigheann Tuismitheoirí na Gaeltachta ón Stát agus ón Rialtas nó An bhfuil níos mó de dhíth, dar libh? Ah bhuel, is dócha ná beifeá riamh sásta leis an méid a dhéanann tú nó aon rud mar sin ach ní bhaineann sé le Tuismitheoirí na Gaeltachta mar eagraíocht amháin is dócha ach baineann sé is dócha leis na seirbhísí agus leis an méid atá ar fáil sa phobal agus na méid atá, atá ar fáil ag an Stát dos na teaghlaigh agus níl sé sin dóthanach ná leathdhóthanach agus is dócha ná ná beimid sásta riamh leis an méid leis an méid atháimid ag fáilt ach in ionad a bheith ag gearán sinn féin mar eagraíocht b'fhearr liomsa díriú ar na teaghlaigh féin agus díriú ar an bpobal agus ar na tacaíochtaí atá ar fáil don bpobal.
An aontaíonn tú go bhfuil a lán éiginnteacht ann mar gheall ar todhchaí na Gaeltachta, todhchaí na Gaeilge sa Ghaeltacht? Like, tá sé cloiste agam, chuala mé an tOllamh Conchúr Ó Giollagáin, ceapaimse, ag rá, like, sa Ghaeltacht sa lá atá inniu ann, níl pobal na Gaeltachta, like, ann atá, like, formhór den phobal ag caint as Gaeilge ach tá sort líonra de Gaeilgeoirí sa Ghaeltacht. An bhfuil tuairim agat faoi sin?
Bhuel, ní féidir is dócha na fíricí a shéanadh. Ní féidir an méid athá tagtha amach sa daonáireamh agus is dóigh liom go bhfuil tú ag caint ar an ar an Staidéar Cuimsitheach Teangeolaíochta ar Úsáid na Gaeilge sa Ghaeltacht ansin agus is staidéar thar a bheith cuimsitheach é sin. So ní féidir na rudaí seo a shéanadh. Tá an scéal mar atá sé, tá rudaí mar atá sé agus le haon léamh a dhéanamh air is dócha go gcaithfidh tú bheith réalaíoch agus tá difríocht idir bheith réalaíoch agus diúltach agus tá difríocht idir bheith réalaíoch agus dearfach chomh maith. Is b'fhearr linn a bheith réalaíoch ach dearfach agus na teaghlaigh fós ag tógaint a gclann le Gaelainn agus an méid acu atá ann táimid ag iarraidh tacú leo.
An féidir leat em. like uimhir nó líon a thabhairt dúinn faoi eh. faoin líon eh. eh. clanna a bhfuil eh. bainteach libh?
Eh. bhuel em. níl aon slat tomhais ann le le líon na dteaghlach atá ag tógaint le Gaelainn. sa Ghaeltacht a dhéanamh amach mar níl aon cheist sa daonáireamh agus is dócha go mbeidh an daonáireamh an slat tomhais nó an miosúr is fearr atá ann le rudaí mar seo a fháilt amach. Ach dheineamar fhéin coimisiúnú ar staidéar b'fhéidir dhá bhliain ó shoin ar torthaí, ar thorthaí dhaonáireamh 2016 agus ag úsáid modheolaíocht áirithe Fuaireamar amach ón staidéar sin go bhfuil 2,889 teaghlach gur féidir a rá go bhfuil siad ag tógaint a gclann le Gaeilge agus sin ag úsáid saghas modh áirithe. Tá modhanna eile i gceist agus b'fhéidir go mbeadh an líon sin níos aoirde nó b'fhéidir go bhfuil sé níos ísle. Ach ó thaobh Tuismitheoirí na Gaeltachta tá os cionn 2,000 teaghlach cláraithe linn agus ag baint úsáid as ár gcuid seirbhísí. Mar sin tá sé sláintiúil go maith, déarfainn. Yeah, sin go hiontach, yeah. Tá an, tá driofúr agam i mBaile Átha Cliath agus tá trí páistí aici lena fear céile agus labhraíonn siad Gaeilge go minic leo. Deirfinn níos mó Béarla ach thosaigh mo nia is sine ag freastal ar Gaelscoil i mí Mheán Fómhair, you know, agus tá sé dochreidte dom an méid feabhas a bhfuil trácht, teacht ar a líon Gaeilge ó thosaigh sé ag freastal ar na Gaelscoileanna. So deirfinn tá a fhios agam nach bhfuil Gaelscoileanna go hiomlán mar an gcéanna sa Ghaeltacht. Tá scoileanna atá nach bhfuil. Tá scoileanna ana thábhachtach mar thacaíocht dos na clanna atá ag tógaint a gclann le Gaolainn. Sin an rud is mó is dócha go gcaithfimíd bheith airdeallach air ná. ná fágfar an obair ar fad ages na scoileanna agus go gceapfadh daoine gur féidir leis na páistí Gaeilinn a dh'fhoghlaim ar scoil agus go mbeadh go mbeadh an saghas an chúis saghas déanta. Ach is is mar thacaíocht is dócha is mó agus táimid ana bhaoch des na scoileanna agus tá obair mhór ar siúl sna scoileanna. Ach ach bheith airdeallach chomh maith nach fés na scoileanna é. ar fad agus go bhfuil, gur córas tacaíochta iad do theaghlaigh atá ag tógaint a gclann le Gaolainn seachas an cúram ar fad a fhágaint ag an scoil. Tá fhios agam go bhfuil a lán caint le blianta faoi sin ag cruthú like deiseanna agus ócáidí chun Gaeilge a chaint lasmuigh den scoil tá sin ana thábhachtach ach just ag caint faoi na scoileanna like tá fhios agam le roinnt blianta anuas go bhfuil an polasaí don oideachas lán-Ghaeilge sa Ghaeltacht, an bhfuil ag éirí go maith leis, níl a lán eolas agam faoi, an bhfuil ag éirí go maith leis dar libh?
Bhuel tá, tá, tá, tá déarfainn. Tá, ní bhímíd ag plé le scoileanna ar an mbonn sin, tá, táimid. Tá roinnt plé againn le scoileanna agus le cúrsaí oideachais agus ní eagraíocht oideachais sinn, mar sin ní bheadh an saghas, ní bheadh an léargas sin againn ar conas mar atá ag éirí leo le rud nó conas ná fuil ag éirí le rud. Ach tá teachtaireachtaí á fháilt againn ó thuismitheoirí atá ana-shásta leis an, leis an, leis an gcóras agus ar ndóigh tá obair le déanamh agus tá tacaíocht le thabhairt, le tabhairt do na scoileanna chomh maith agus tacaíocht le tabhairt do mhúinteoirí le gur féidir leo an polasaí seo a chur i bhfeidhm agus is, is ábhar a fíorthábhachtach é sin chomh maith.
Aon mhórán baint nó suim agaibh leis an obair pleanála teanga, mar shampla na Bailte Seirbhíse Gaeltachta?
Táimid mar thacaíocht, nó mar thaca is dócha, ag an gcóras pleanála teangan sa Ghaeltacht. Níl aon bhaint againne le haon Bhaile Seirbhíse lasmuigh den nGaeltacht. Níl aon, ní hé sin an dualgas atá orainne, níl aon dualgas orainn taobh amuigh den nGaeltacht. So ní bheadh aon bhaint againn leis na bailte seirbhíse. Tá trí bhaile seirbhíse atá laistigh den nGaeltacht ar ndóigh agus bímíd, bímíd páirteach leo sin. Ach ó thaobh an chórais Pleanála Teangan de is laistigh den nGaeltacht agus na Limistéir Phleanála Teangan is mó go mbímíd ag plé leo. Agus just chun ár éisteoirí a chur ar an eolas, cad iad na trí bailte seirbhísí arís atá laistigh den Ghaeltacht?
Chomh fada le m'eolas, An Daingean i gContae Chiarraí agus tá Clochán Liath thuas i nDún na nGall agus ansin tá Béal an Mhuirthead ann chomh maith i Maigh Eo. Agus an Spidéal, nach bhfuil?
Ní baile seirbhíse an Spidéal de réir mar de réir mar Oh yeah tá an ceart agat mar a thuigim. Yeah ná tá an ceart agat sí Cathair na Gaillimhe ok mar sin ok sin go hiontach. Tá mé ag ceapadh gurb ea yeah. Ok a Shorcha bhí sé deas caint leat inniu. Chun teacht i dtreo dheireadh an agallaimh, an bhfuil aon obair nó spocanna eile a bhfuil sibh i dTuismitheoirí na Gaeltachta ag díriú air i mbliana ar mhaith leat a insint dár lucht éisteachta ar Raidió na Life inniu sular imíonn tú? Bhuel, tá bliain mhór fhada romhainn agus ní bheadh 's agad céard a tharlódh ach fé láthair ba mhaith linn díriú ar an bhfeachtas seo atá ar bun, an feachtas eolais agus mura bhfuil, is dócha, mura bhfuil sé feicthe ag daoine is féidir dul dtí suíomhanna, táimíd ar Facebook fé Thuismitheoirí na Gaeltachta, táimíd ar Instagram, agus táimid ar Twitter agus tá na físeáin ar fad le fáilt ar Youtube ar shuíomh Thuismitheoirí na Gaeltachta ar Youtube agus is fiú go mór dul isteach agus féachaint orthu mar tá siad mar dúirt mé ag tús an agallamh tá siad gleoite agus tá siad tá siad gairid níl aon cheann acu níos faide ná dhá nóimint agus fiche soicind mar sin ní thógfaidh sé i bhfad agus ardóidh sé do chroí.